Дауэдиз зэман зимыхъуэжами, зимыхъуэжу зы щыӏэщ. Ар фӏыращ, гуапагъэр, къабзагъэр, акъылыр, дэ адыгагъэ жыхуэтӏэращ.
Зи гъащӏэ кӏэщӏыр лӏыхъужьыгъэкӏэ къэнщӏа Науржан Ибрэхьим и фэеплъщ.
Лъэпкъым ӏуэхуфӏ хуэзылэжьам уэрэд хуаусу щытащ. Арат адыгэм ди хабзэр. Уэрэдыр лӏэщыгъуэкӏэ яӏурылъти, ар зыхуаусам и цӏэр ящигъэгъупщэртэкъым.
Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏу гъэм и гъатхэ мазэти, щӏылъэр гъэгъат, гугъэм я нэхъ ӏэфӏыр къызыдэуш лъэхъэнэти, Науржанхэ я гуфӏэгъуэшхуэт. Ибрэхьим и фызышэт. Хьэгъуэлӏыгъуэр адыгэ хабзэ къагъэщӏэрэщӏэжам тету дахэу екӏуэкӏащ. Ныбжьэгъу щӏалэхэм я шыхэр ягъэджэгурт, езы Ибрэхьим ищӏыжауэ Науржанхэ я лъэпкъ ныпыр ящхьэщыхуарзэу. Пшынауэм и пшынэм укъыдэмыфэнкӏэ ӏэмал имыӏэу узыӏэпишэу игъэбзэрабзэрт, къафэхэм пхъэцӏычыр трагъэлъалъэрт. А гуфӏэгъуэм хэтахэм хьэгъуэлӏыгъуэр телъыджэу зэрекӏуэкӏар яӏуэтэж пэтми яхуэухыркъым нобэ къыздэсым.
Пэжщ, нэхъыщхьэу цӏыхур дунейм къыщӏытехьэр, унагъуэ зэригъэпэщу, и лъэпкъым хуэфащэу щӏэблэ узыншэ къэгъэщӏэнырщ, ар игъэсэнырщ. Къатщтэм, Ибрэхьим и гъащӏэ гъуэгум техьа къудейуэ арат, дяпэкӏэт абы и къэкӏуэнур, ауэ.
Горе и боль. пришедшие на землю Абхазии, черным крылом коснулись нашей республики. Двадцать шестого августа в Абхазии погиб двадцатишестилетний Ибрагим Науржанов, выпускник исторического факультета. Мазищ къудейщ Ибрэхьим къигъэщӏэжар. Ар Абхъаз зауэм хэкӏуэдащ. Федаӏуэ абы щыгъуэ хъыбарегъащӏэм къитам. Илъэс тӏощӏрэ хырэ зи ныбжь Науржан Ибрэхьим Абхъаз зауэм щаукӏащ. Къэбэрдей-Балъкъэр университетым тхыдэмкӏэ и факультетыр къиухауэ Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ музейм щӏэныгъэлӏу щылажьэу арат. Абхъазым а зауэм япэу хэкӏуэдащ Ибрэхьим. Конгрессым и унэ бжэупэм щызэхэтащ щыгъуэ пэкӏу. Абы цӏыху куэд щызэхуэсат икӏи къыщыпсэлъахэщ. А нэщхъеягъуэм щыгъуэщ Науржан Ибрэхьим и анэ Зельмэ псоми къыщацӏыхуар. Нобэ, дыгъуасэ, бэзымакӏуэм илъэс ӏэджэ хъуауэ яужь итщ абы. Зитӏрэ лъэпкъ цӏыкӏущ, ди лъэпкъщ, дэ къытхэкӏа, дэ дыкъызытехъукӏыжар Абхазиеращи, ахэр ди гъусэн хуейщ, ахэр зэшышащын хуейщ, ахэр тлъагъун хуейщ, жиӏэурэ илъэс куэд щӏауэ макӏуэ. Цӏыхубзыр щыгъэтауэ Цӏыхухъур къыхэзыгъэщӏын гуауэт абы жьыхэуар, ауэ пэщӏэтыфащ. А махуэр зэи тщыгъупщэнкъым Къэбэрдейм. Зи гъащӏэ щӏита лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм и бэракъымрэ адыгэм ди бэракъымрэ щӏэту щӏалъхьащ а махуэм Науржан Ибрэхьим.

щабэ иӏэт. Апхуэдизкӏэщэ лей зезыхьэм и телъхьэу щыттами, Ибрэхьим абы мыкӏуу къэнауэ щытам нэхъ згъэщӏэгъуэну къыщӏэкӏынт. Ибрэхьим сэ щысцӏыхуа университетыра. Зэ сеупщӏа нэужькӏэ быдэу къызгурыӏуащ Ибрэхьим фӏыуэ зэреджар школым. А зыщӏэтӏысхьа университетми зэрыщеджэфынур, абы хэкӏыущэ къыхиха и ӏэщӏагъэр фӏыуэ зэрилъагъу. Мыр еджэрэ къиухрэ аспирантурэм кӏуэуэ щытым щӏэныгъэ лӏыфӏ къыхэкӏынщ, Къэбэрдейр набдзэ тхуэхъуну специалист хъуну къыщӏэкӏынщ жысӏэри сыщыгугъыу щытар. Ахуэдэу зэреджэу щытам ищӏыӏужкӏэ ӏейуэ скромнэт. Гъэсат, хабзэ хэлът, цӏыхугъэ хэлът Ибрэхьим. Итӏанэ курс къэсыхукӏэщэ къахокӏ мо зы гуп. Нэхъ гъэсауэ, нэхъ хуэкъутауэ нэхъыфӏу еджэну. Ахэр и ныбжьэгъуу къыщӏэкӏащ. Женя джыри дегъэджа. Иджы ди анэ хуэдэу фӏыуэ долъагъу дыстудент щыгъуэкӏэ, Ибрагими, дэри, сэри, псори дызэрыкурсу. Мы университетым абы нэхъ нэхъыфӏу тлъагъуу зы егъэджакӏуэ щыӏакъым. Иджы Ибрагим мис ахуэдэ щхьэ хъуа жыпӏэмэ, е дэ ахуэдэ щхьэ дыщыт жыпӏэмэ, абы Евгения Джамурзовнэ и ӏыхьэ хэлъщ абы.
Ибрагим и хьэлкӏэ нэгъуэщӏ лӏэщӏыгъуэм къикӏауэ къыпщыхъурт. Мыпхуэдэу жаӏэ иныкъуэхэм, Лӏэщӏыгъуэкӏэ гъуэща, жари. Псалъэм щхьэкӏэ, я акъылкӏэ япэ иту апхуэдэ цӏыху къабзэ хуэза нэужькӏэ мыпхуэдэу уигу къокӏ. Ярэби, мы ди зэман техьэтекӏым дяпэкӏэ щыӏэну, щӏэблэм къыхэкӏыу мы щӏалэр къыхэмыгъуэщауэ пӏэрэ жыпӏа хуэдэу уригъэгупсысырт. Ар цӏыху телъыджэт, ну, абы и ныбжьым къриубыдэу хэт щӏэблэхэм. къахэщхьэхукӏт ар, къахэщэт и гупсысэкӏи, и къабзагъкӏи, и хьэлкӏи. Проблемэ къаримыкӏуми сщӏэкъым жыпӏэну, ауэ сэ абы нэхърэ сынэхъыжьт, ауэ сэ схэмылъ фӏы куэди хэлът абы. Ауэ дапхуэдизу ар мынэхъыщӏэми щыӏэщ цӏыху. Ар коллективым къыхыхьа нэужькӏэ, абы фӏыкӏэ цӏыхур дрешей, доплъей. Сэ си щхьэкӏэ къапщтэм сэ сдэплъейт абы. Науржан Ибрэхьим уэ бгъущӏ гъэм Мыбы ди музейм лэжьапӏэ къэкӏуауэ щытащ сэ мыбдеж сыщылажьэу. Абы и гъусэу щӏалэу хъыджэбзу университетыр къаухагъащӏэу зы гуп къэкӏуат. А щӏалэр къапщтэмэ, зыми и жагъуэ сщӏыну сыхуейкъым, ауэ зыгуэру нэхъ къахэщт. Къызэрыхэщу щытар и гу къабзагъ, и псэ къабзагъкӏэ цӏыхур зэрыбгъэдыхьэф. Абы университетыр къиухагъащӏэри, цӏыхум акъыл, чэнджэщ зыгуэр бгъэдилъхьэфу щытар. Нкӏи мыбы сепсэлъарэт, мыбы ӏуэху дэсщӏарэт жыпӏэу мис ауэдэу утригъэгушхуэу. И лэжьыгъэкӏи, адрейхэм закъыкӏэримыгъэхуу, ӏуэху зи ужь ихьахэр езым фӏэгъэщӏэгъуэну, и лэжьэкӏэмкӏи, Сэри зыгуэр сщӏарэт жыпӏэу мис апхуэдэу ауэдэ утригъэгушхуэу лэжьыгъэм. Къыбдиӏыгъыу сыт хуэдэ ӏуэхури мис апхуэдэу щытащ, мыдэ лэжьыгъэ зэманыр иухащ, хьэмрэ нобэ зыгъэпсэхугъуэ махуэщ жиӏэу мис ауэдэкӏэ зэхидзтэкъым абы. Щӏэн хуеймэ, бгъэдэувэнт ищӏэнт. Хьэл гъэщӏэгъуэн хэлът абы щӏалэм. Нкӏи лъэпкъым декӏэ зыхуигъэзауэ, лъэпкъым и къигъэсэбэпын лэжьыгъэ гуэр, лъэпкъыр зыхуей лэжьыгъэ игъэзащӏэу, нэкӏи сыт хуэдэ лъэпкъ мыхъуами, нэгъуэщӏ цӏыхухэм псоми фӏыуэ къалъагъуу, псоми ягурыӏуэфу, псоми ядэлэжьэфу мис апхуэдэт ауэдэ мащӏэ дыдэу цӏыху узыхуэзэр. Зэи имыцӏыху гуэрхэм хуэза нэужь, зыхуейри къагуригъаӏуэт, зыхуейри къаригъащтэт, нэкӏи ӏэфӏу дахэу зыбгъэдыхьэт, зыбгъэдэкӏт, мис ауэдэ хьэл гъэщӏэгъуэн дыдэ хэлъащ абы. Мыбы къызэрыкӏуэр Занщӏэу псоми ӏейуэ ягу ирихьауэ щытащ а щӏалэр. Дэ дызэреплъымкӏэ, Ибрэхьим щӏалэ щхьэкӏэ жьыми щӏэми пщӏэ яхуищӏу щытащ. Ибрэхьим хуэдэ щӏалэ цӏыкӏу абы и ныбжьым мащӏэщ бгъуэтынур. Ӏейуэ нэмыс хэлъу,

Дунейм ехыжащ бжаӏам, къыщыбжаӏам дей уи тхьэкӏумэм зыхехауэ уи акъылым къитӏасэкъым, и фӏэщ хъукъым. Музейм дыщӏэсу Ибрэхьим ныбжьэгъухэр къыщӏыхьа нэужькӏэ, мы щӏалэ къэкӏуам и ужьу иту Ибрэхьим къыщӏыхьэну пӏэ жыпӏэ хуэдэу дэ Чэнэлыр къыдажьэми апхуэдэу ӏэфӏу ди гум къинащи, ди гъусэу къыдобж нобэ къыздэсым Ибрэхьим.

хэлъагъу. ӏэмал имыӏэу уигу къэгъэкӏыжыр ар.
Ибрэхьим и ныбжьэгъу Альберт игу къегъэкӏыж. Университет нэужьым хэти лэжьапӏэ имыӏэу, хэти къилэжьыр фӏэмащӏэу, мы дуней зыхэзэрыхьам гукъыдэж лъэпкъ ямыӏэу зэныбжьэгъухэр зэхуэзат. Абдежым Ибрэхьим псалъэмакъыр иришажьэри, здынэмыса щыӏэу къыщӏэкӏынкъым. Ар езыр жьакӏуэт, гушыӏэ хэлът, куэд ищӏэрт. Апхуэдэу зэдэпсалъэурэ лъэсу къехыжащ, апщӏондэхуи гукъыдэж ягъуэтыжащ, гуфӏэуи зэбгрыкӏыжащ. Ибрэхьим цӏыху ӏэсэу, хьэл-щэн дахэ хабзэшхуэ хэлъу щытащ. И зэпӏэзэрытагъым текӏыу, и макъ лъагэу цӏыхум епсэлъауэ ялъэгъуакъым щызыдеджа илъэсхэми, иужькӏи. Псоми фӏыуэ къалъагъурт. Итӏанэ ар альпинист ӏэкӏуэлъакӏуэт, къурш тхыцӏэ шынагъуэхэм щызекӏуэу. Спорт зэмылӏэужьыгъуэ куэдым хуэӏэрыхуэт, дзюдо, классическэ бэнэнхэмкӏэ ӏэзэт. Каратэм зыхуигъасэрт, нэгъуэщӏ щӏалэхэри дригъэхьэхырт. вагъуэхэм я щэхухэр къилъытэфырт. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, Ибрэхьим ныбжьэгъу пэжт. Абхъазием дыщыӏэу,
абы щыгъуэ цӏыхуибл хъууэ Къэбэрдей щӏалэ Абхъазием дыкӏуауэ, ӏэнэшхуэ ягъэувауэ щыст абхъазхэр. Иджы зы абхъаз щӏалэ Сирием къикӏыжауэ, ауэ адыгэбзэкӏэ фӏыуэ псалъэу Ибрагим гъунэгъуу бгъэдэст ӏэнэм де. Ибрагим мыгъуэзу щысу занщӏэу цӏыхубл игъащӏэкӏыу

Дыдэ моуэ зэпэщӏыкӏри, а Къандесыр зэпэщӏыкӏри, Ибрагим занщӏэу и жыпым дэӏэбэри, блокнот къыдехэри, къэлэмри, адресыр етх, Ибрагим и адресыр етхри, а щӏалэм ирет. Мор занщӏэу щӏигъупщӏауэ, адресыр къещтэри, моуэ йоплъри, Сыт мы зи исыр, жи. Мыр, жи, си адрес, мыбыкӏэ дызэрыӏыгъыу си хьэгъуэлӏыгъуэм укъэкӏуэнущ, жи. А дакъикъэ закъуэу, закъуэу занщӏэу къигъэпцӏауэ, Дыдэ, уэ абы гушыӏэну фӏэфӏт.
А щӏалэр Япэ дыдэ гу зэрылъыстауэ щытар, зыщӏыпӏэ де зыгуэр тхын хуеймэ, зыгуэр, ну, зы мащӏэ гуэр, сыт, мис апхуэдэхэм щхьа ӏэпэдэгъэлэл имыщӏу? Сэ ар зэрысщӏэжыр, мис а япэ махуэм деж щӏэдзауэ, папкэ цӏыкӏу и блэгущӏэм щӏэлъу, И ӏэпэр мис мыпхуэдэу ищӏу, мис апхуэдэу зыгуэрхэм зыгуэр жриӏэу сыт къищӏу псалъэкӏи сыткӏи, мис апхуэдэу япэ дыдэ ар къызэрысхуэщӏэжымкӏэ, къызэрысцӏыхуари, зэрысщӏэжри, мис а махуэхэм ара? Е мылъкум ӏейуэ-лейуэ дихьэхауэ зыгуэру, хьэмэрэ Модэ сефэнт, хьэмэрэ модэ мор сщӏэнт, мыр сщӏэнт, жиӏэу нобэ дэ дымыгъэдахэ ӏуэху гуэрхэм дихьэхауэ щытауэ хуэдэтэкъым. Ныкӏи гупи хэтыфынут, ныкӏи ӏэни щысыфынут, ныкӏи сыт хуэдэ ӏуэхуми, сыт хуэдэ ӏуэхури зэфӏигъэкӏынут, ауэ икӏэм-икӏэжым мис а лъэпкъ, лъэпкъ, лъэпкъ, лъэпкъ жиӏэу, мис а жиӏэр жиӏэу, ищӏэр ищӏэу, Дэнэ хыхьэнур къыхэкӏыжын къабзэу, екӏуу, ещхьу. Зэ дытепсэлъыхьауэ, дытӏысри зы гупу сыту тхыдэми, абдеим деж къыщыхэщат адыгэ пщы-уэркъым я псалъэ, я псалъэ гуэр, хабзэрэ зауэрэ жари, мис апхуэдэ. Псалъэжь гуэр пщы-уэркъхэм зэрахьэти, щыжаӏэм ауэдэ ӏуэхухэм тепсэлъыхьын хуей хъуат. Итӏанэ зы махуэ гуэрым къыщытхыхьэм щыгъуэ, бжэр моу ӏуихщ абыщми, езыр щӏалэ лъагэти, къыщӏэбакъуэщ абыщми, икӏи ину хэкурэ хабзэрэ, жери абы щхъуэхэу дыжиӏауэ щытат. Нобэ щыщӏэдзауэ аращ сэ сэлам зэрывэсхынур, жери фӏэхъус псалъэу къищтауэра, хэкурэ хабзэрэ жиӏэти, мис ауэду яхыхьэти, хэкум теухуауэ, хабзэ зэрызэритхьэнуи теухуауэ, мис абы нэхъ и тегъэщӏэну Ауэ сфӏощӏ ауэдэ псалъэу къыщӏищтауэ щытар абы. Иджы Ибрагим щытепсэлъыхьым псори жаӏэ, мис мыгъуэду гущӏэгъу хэлът, жаӏэт. Ар зы лъэныкъуэщ. Ауэ Ибрагим нэгъуэщӏ лъэныкъуи щыта, ар ауэду щӏалэфӏт, икӏи цӏыхугъэ хэлът. Нэгъуэщӏ хьэл гуэри хэлъат, цӏыхухъу хьэл жыхуэсӏэр, сэ ар къыхэзгъэщыну хуей, лӏыхъужь цӏыхухъу хьэл. Ибрагим зэи лей илъагъуу блэкӏынутэкъым. Атӏанэ фэрыщӏагъэ, сыт хуэдэ ӏуэхуми фэрыщӏагъэ хэлъымэ, зэи а ӏуэхум хыхьэнутэкъым. Зэ сыхуэзат Ибрагим, моу, тхьэмахуитӏ хъуауэ сымыгъуэту икӏи сымылъагъуу. Атӏанэ къыкъуэкӏри, къызощӏэ, ӏуэху гуэр къэхъури, тхьэмахуитӏкӏэ общежитием псэуа студентхэм я гъусэу, уже университетыр къиухуауэ, зыри нэгъуэщӏ ӏуэху имыӏэу, сыт Ибрагим сыт общежитием пщӏэр жери, щӏалэгъуалэм сеплъу аращ жи, иджысту дэ дыщеджам иджысту я гупсысэкӏэр, я сытыр сыкӏэлъыплъынура, тхьэмахуитӏкӏэ хуэдэ общежитием псэуа. Къызощӏэ, мазэкӏэ грузчикыу, мис абдей гъунэм гъунэгъуу хьэлъэзехьэу лэжьа. Хьэлъэзехьэу лэжьа иджы ар ахъшэ имыгъуэту аратэкъым е нэгъуэщӏтэкъым. Сыт хуэдэ ӏуэху имыщӏэми, и гур хилъхьэт абы. ӏуэху цӏыкӏу, ӏуэху ин абы декӏэ иӏэтэкъым. Сыт хуэдэ ӏуэху имыщӏэми, и псэр хилъхьэнут а ӏуэхум.
Адыгэм и тхыдэ, хабзэр, и лӏыгъэр, пэгагъэр, куу зригъэщӏа нэужь, Ибрэхьим егупсысащ тфӏэкӏуэдамрэ къытхуэнамрэ зыхуэдизым. Ахэр зэпилъыта нэужь, къыгурыӏуащ, псалъэ гъущэкӏэ адыгэр къэгъэпсэужа зэрымыхъунур икӏи яужь ихьащ хузэфӏэкӏ ищӏэну. Арати, къыщыщӏидзащ езым и щхьэм деж и дуней тетыкӏэкӏи и хьэл-щэнкӏи адрейхэм щапхъэ яхуэхъуну.
Щеджэ университетым щӏалэгъуалэ хасэ къыщызэригъэпэщауэ адыгэ лъэпкъ тхыдэм, хабзэм, нэмысым теухуа зэӏущӏэхэр, джэгухэр щӏэх-щӏэхыурэ ирагъэкӏуэкӏырт. Апхуэдэ зэӏущӏэхэм, джэгухэм щӏалэгъуалэ куэд кърихьэлӏэрт. Пэж дыдэу пӏэрэ цӏыхуфӏхэр нэхъ гъащӏэ кӏэщӏу зэрыжаӏэр? Пэжу щытмэ, ар зыгуэрым къыӏэщӏэщӏа щыуагъэщ. Сыту жыпӏэмэ, апхуэдэхэр Алыхьым къигъэщӏащ цӏыхур насыпыфӏэу псэун зэрыхуейм, цӏыхухэм махуэ къэс нэрылъагъу ящищӏын папщӏэ. Апхуэдэ цӏыхухэм цӏыхугъэр хуэныкъуэщ, дыгъэ бзийм дунейр зэрыхуэныкъуэм ещхьыркъабзэу.
Абхъазием щаукӏа щӏалэхэм ящыщу Ажгэрей Аслъэныкӏ, абы мыдкӏэ Къармокъуэ Артур ерыкӏ. Мыдкӏэ адрей щӏалэ щӏэлъ, ари Абхъазием щыкӏуэдауэ, Къурыщ Эдуардщ, Науржан Ибрэхьим. Мыбыхэм я кхъащхьэр умыгъэпэжынкӏэ ӏэмал иӏэкъым, сыт щхьэ жыпӏэмэ, ахэм. Зыхалъхуа хэкумрэ щӏыналъэмрэ ягъэпэжащ икӏи а гупсысэр мыдкӏэ къыщӏэнахэм зрахьэ.
Адыгэри лӏэныгъэм лӏыгъэ хэлъщ жаӏэрт, дахагъи хэлъщ. Узэрыпсэун закъуэкъым дунейм узэрехыжынри ари дахэу ехын хуей дунейм. Мы щӏалэхэр дунейм зэрехар дэтхэнэ зыми дехъуэпсэну хуэдэущ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, я хэку щхьэкӏэ, я лъэпкъ щхьэкӏэ. я гъащӏэр ятауэра? Мис абы щхьэкӏэ уи псэр, уи гъащӏэр пты хъунущ.
Зауэр зауэщ. Абхъазым кӏуа щӏалэхэм къагурыӏуэрт а зауэм къыщаукӏынкӏэ зэрыхъунур. Ауэ абыхэм я дежкӏэ нэхъыщхьэу къэувар лъэпкъ напэрщ. Абы хэкӏуэда щӏалэхэм фӏыщӏэрэ щытхъурэ зызыхуэмыфащэ зыри щаӏэкъым. Ауэ мис мы Нэуржан Ибрахьимым хуэдэхэм лъэпкъым-щэ сэ къызэрыщыхъумкӏэ зы илъэсищэм, илъэс щэныкъуэм зырыз къалъхура апхуэдэхэр. Ибрахьим тхьэмыщкӏэмикӏ, итӏанэ нэгъуэщӏ щӏалэ абы и гъуса ауэдэ щӏалэщӏэхэм дабгъэдыхьэри яжетӏауэ щыта. Ягъэ кӏынкъым, фэ зэкӏэ мыбы фымыкӏуэ, зэ мыбдежым деж фыкъанэ, итӏанэ деплъынщ, жытӏэри абы я щӏалагъэм ауэдэ щӏалэхэр хъумэн Хуей зэрытеухуам-щэ, абы теухуауэ ауэдэу жытӏауэрати, ауи дагъэпсэлъакъым а Ибрахьим я пашэу. Мис мы зэщӏэхъееныгъэр-щэ перестройкэм иужькӏэ къежьа нэужькӏэ а щӏалэ гупэр хасэр къызэрыунэхууэ, хуиту уэтыку къихьу упсалъэу зэрыхъууэ занщӏэу занщӏэу къытхыхьа, уэру занщӏэу къытхыхьа икӏикӏ мис ауэдэ идеяхэр адыгэр Зы дыхъужын хуейщ жаӏэуэ. А идеяхэр нэхъыбэ дыдэу къезыхуэкӏар ахэра. Модкӏэ абхъазхэр ди къуэшщ, абхъазхэм лей къатехьэ хъунукъым, абхъазхэр къытхэмыту щытмэ, ар ди тхыдэкӏи ди бзэкӏи сыт и лъэныкъуэкӏикӏ ар зыгуэр тщыщӏу щытыну ахэр къытхэтын хуейщ жаӏэуэ, ахэр япэ дыдэ къезыхуэкӏахэр, къезыхуэкӏахэм Ибрэхьим ящыщщ, икӏикӏ ящыщ къудей мыхъууэ-щэ Абы и идеяхэр, абы къыхилъхьа ӏуэхухэр иужькӏэ нэрылъагъу хъужа а щӏалэхэм, а Ибрэхьим зыхэта щӏалэхэм-щэ кърагъэжьа ӏуэхур, ар кӏуэдакъым икӏи кӏуэдынукъым. Ибрэхьим хуэдэхэр игъащӏэ псокӏэ къызыхэкӏа лъэпкъым фэеплъ хуэхъун лӏыгъэ къагъэлъагъури хокӏуадэ, е, я гъащӏэр кӏыхь хъуа нэужькӏэ, и гъащӏэ псомэ лъэпкъ къызыхэкӏар зэрыпэгэн лэжьыгъэ елэжь. Ибрэхьим.

Стратегическэ дзэхэм хэту армэм къулыкъу щищӏащ. Москва къалэ дэт Ломоносовым и цӏэ зезыхьэ къэрал университетым и аспирантурэм щеджэрт, ди Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ музейм щылажьэурэ. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏу гъэм Абхъазым зауэ къыщыхъейм, и лъэпкъэгъу абхъазхэм я щхьэхуитыныгъэр ядихъумэну кӏуащ икӏи лӏыхъужьу хэкӏуэдащ ар зауэм.
Науржан Ибрэхьим зэрихьа лӏыгъэм къыхэкӏыу щеджа школым и цӏэр фӏащащ. Налшык къалэ дэт Езанэ курыт еджапӏэм Ибрэхьим щеджэм нэхъыщхьэу щыта Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӏыхь зиӏэ егъэджакӏуэ Вознесенская Нинэ Дмитриевнэ и

Если Ибрагим дежурит, их класс дежурный Ибрагим дежурит, он может на дверях не стоять в сторонке. Ребята проходят хорошо, мы уважали его. Ибрагим гупзешэт.
Ар псоми фӏыуэ къацӏыхурт икӏи пщӏэ къыхуащӏырт щӏали, хъыджэбзи. Езыри щӏалэ къабзэ, лъагэт. Зэи къемызэгъыу ину псэлъэнутэкъым, зыми и жагъуэ ищӏынутэкъым, зауэ-банэми хыхьэнутэкъым. Псалъэ ӏущкӏэ, псалъэ пэжкӏэ псори зригъэдаӏуэфырт. Итӏанэ Ибрэхьим унагъуэм гъэсэныгъэ тэмэм щигъуэтат. Япэ классым къызэрыщӏэтӏысхьэ лъандэрэ фӏыуэ еджэ пэтми, и анэр къыкӏэлъыплъырт, егъэджакӏуэхэм зыкъытхуигъазэрт. Апхуэдэу адэ-анэмрэ егъэджакӏуэхэмрэ зэгъусэу сабийм щыкӏэлъыплъым деж гъэсэныгъэ тэмэм егъуэт. Апхуэдизу Ибрэхьим гу къабзэу къэхъуати, дгъэщӏэгъуакъым Абхъазым я лъэпкъ щхьэхуитыныгъэр ихъумэну зэрыкӏуар. Ауэ хэмыкӏуэдамэ нэхъыфӏт. Абы куэду дринэщхъеящ икӏи дэ ар зэи тщыгъупщэнукъым. Науржан Ибрэхьим ди еджакӏуэхэм щапхъэ яхуэхъун тфӏэфӏу абы и цӏэр ди еджапӏэм фӏэтщащ. Ибрэхьим зэрыцӏыкӏурэ зыр хъуауэ къалъхуат ар, сщӏэӏым, особу жысӏэну адэу быным щытхъуну екӏуэм, ауэ гуащэ тхьэмадэ къызбгъэдэсу щытащ. Сэ гуащэ тхьэмадэфӏ сиӏащ. Ахэр еплъащ, сэ лэжьыгъэм нэхъ сыпыщӏауэ зэпымычу сыщыта. Ди адэшхуэр Къулъкъужын щыщащ. Къулъкъужын дэсыху банэ дэтри, больницэ дэтри, школ дэтри, псори, псори аращ зыщӏар. Мис апхуэдэу цӏыхухэм садэӏэпыкъуарэт, цӏыхухэм щхьэкӏэ сэбэп сыхуэхъуарэт мы дунейм тета. Дэри абыхэм дыдэплъея хъунщ, сщӏэӏым. Адрей щӏалэ цӏыкӏухэм хуэдэу два-и къыщихьи щыӏэу, пяти къыщихьи щыӏэу, три-и къыщихьи щыӏэу, мис апхуэдэу адрейхэм хуэдэу щытащ. Муратрэ зы илъэс ди зэхуакуращи, зэгъусэу зэуэ дыкъыздалъхуа хуэдэу дыщытащ. Ибрагим нэхъ цӏыкӏуу, мис апхуэдэурэ дыкъэхъуащ. Итӏанэ Мурад сэрэ школыр къэдухри, Краснодар деджэну дежьащ, Мурад Ибрагим къэдгъанэри. Псори унагъуэм япэм сэ щысщӏэу щытари, псори Ибрагим и пщэм къыдэхуащ. Къыдэхуа щхьэкӏэ псори мамэ лэжьапӏэ щыӏэт, къэкӏуэжа нэужькӏэ

Действительно дыщытащ. Итӏанэ сэ постоянно къуажэм сыкъикӏат, адыгэбзэкӏэ сыпсалъэт, езыр урысыбзэкӏэ къызэпсалъэт. Арати зы махуэ гуэрым ӏейуэ згъэщӏэгъуа сэ ваннэм сыщӏыхьат нечаянно. Адыгэбзэ алфавитыр полностью фӏэлът. Езым адыгэбзэ букварыр кърихьэкӏт. Уже и ныбжьых нэсауэ, езым и щхьэ акъылкӏэ щӏидзэжри, езым псори зригъэщӏэжащ. Къуажэм къикӏа Лӏы, лӏы ныбжь хэкӏуэта къытхуэкӏуахэ нэужькӏэ екӏуу къедэӏуэфу, сыхьэткӏэ псэлъэфт а Хэку хабзэм тепсэлъыхьу Ибрэхьим. Мыбдеж Ибрэхьим къыщӏэкӏа нэужькӏэ, Дэнэ мы къомыр мыбы щызригъэщӏар? Тхьэ мыхуэдэ хабзэ ари Мыхьэри псори мыбы ищӏэрэ жаӏэу хуэдэу ягъэщӏагъуэу ахуэдэт Ибрагим щхьэкӏэ.
А зэманым щыӏэ щӏалэгъуалэм ещхьтэкъым ар зэремыщхьыр. Ахуэдиз хабзэрэ ахуэдиз нэмысрэ, итӏанэ дэхуэдэу сыт щымыӏами, ну, зэрызехьи щыщыӏэт, уэрами сыт и дэкӏэ щымыӏэми, а лӏыр И пӏэм пхуишынутэм, лӏы зэтетт. Е лейуэ къэгубжьынутэм е лейуэ нэхъ ину псэлъэнутэм. А зэрыпсалъэ зы темпым тету фӏэкӏа дахэ цӏыкӏуу екӏуу, цӏыхухъум къызэрыгурыӏуэнум хуэдэу, цӏыхубзым къызэрыгурыӏуэнум хуэдэу нэгъэсауэ псори къыбжиӏэнут. Игъащӏэм сыт хуэдэу, сыт хуэдэ разговор щымыӏэнуми, ну, зыгуэри щыщымыӏэ щыӏэ? Зыгуэр щыӏэми, пэпсэлъэжаӏэм Ибрагим къуэш нэхъыжь шыпхъури шыпхъуу илъэгъуащ, къуэш нэхъыжьри пщӏэ хуищӏу къуэш нэхъыжьу ибжа. Ибрагим апхуэдэкӏэ ауэ сытми дгитэкъым.
Езыр зэи ахуэдэу щӏэкӏыу е урамхэм къикӏухьу сыту дэтынутэм, ныбжьэгъухэр езым дей къакӏуэрэ, мис иджы зыхэтӏысхьэрэ. Апхуэдэу псалъэу тепсэлъыхьу зыгуэрхэри ятхыу сытым зауэдэу щӏэсу фӏэкӏа. Сэ зэрыслъэгъуамкӏэ, зэ зыхуэзар, зэ зэпсэлъар мы щӏалэм сыбгъэдэмыкӏыжу иджыри сепсэлъарэт, мыбы иджыри седэӏуарэт, жиӏэу фӏэкӏа зы дэкӏыжакъым.

Абхъазым ящыгъупщакъым я лъэпкъ щхьэхуитыныгъэр къыдэзыхъума ди щӏалэхэр. Науржан Ибрэхьим лӏыгъэ зэрихьам къыхэкӏыу Леон и цӏэр зезыхьэ орденыр къыхуагъэфэщащ. Ибрэхьим хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэми фӏыуэ къацӏыхурт икӏи зауэм щыхэкӏуэдам игъэнэщхъеяуэ тхыгъэ куэд къыхурагъэхьащ Зельмэ.
Къытхурагъэхьауэ щытат письмо я жагъуэ зэрыхъуар. Мыр зы къэмынэ зэхуэсауэ Ибрагим и ныбжьэгъу щӏалэщ, мы ар зы къэмынэкӏэ абы траур щащӏауэ щыта ди флаг адыгэ ныпхэр фӏэлъу, я ныпымрэ дэ ди ныпхэмрэ фӏэлъу плъагъуӏэ зимодэ. Мыр Ибрагим и ныбжьэгъу щӏалэ щыӏат ди Трихауэ кӏуэжауэ зы къэмынэкӏэ, Ларисэ, мэ ар зы къэмынэкӏэ абы трахауэ къытхурагъэхьыжауэ адэ. Мыр Иуан, Иван, Мушэ и балладэ хуитхащ, Лӏадидэ. Блэ цӏыкӏуи уэрэд хуитхащ. Ари диӏэщ уэрэд хуитхауэ. Абхъаз зауэм лӏыхъужьу хэкӏуэда Науржан Ибрэхьимрэ Къаныкъуэ Нурхьэлийрэ я фэеплъ уэрэд, псалъэри макъамэри зытхар Борэ Заурщ.
Отец лишь вздохнул, малышу как расскажешь о том что болит так

Щхьэ уэ сэ Науркъан къысфӏэпща? Зэкӏэ адэм жэуап къыхуэгъуэткъым фӏы сабийщи абы къеупщӏар. Балигъ ухъумэ, псори къэпщӏэнщ, урипагэу а цӏэр уэ зехьэ, хьэл нэхъ дахэр абы хуэфэщэнщ. Къыпфӏащар уэ сыт щыгъуи

Хэлъа цӏыхугъэр, нэмысыр, пэжыгъэр, бгъэдэлъа дахагъ псори къытенащ дунейм. Ди псэмрэ ди гумрэ ягъэгуфӏэу Науржан Ибрэхьим и хъыбарыфӏ дяпэкӏи куэдрэ дунейм тетынщ. ӏэмал имыӏэу мы адыгэпсэри, мы адыгэ вагъуэри къыщӏэкӏынщ. Ибрэхьим хуэдэхэм зи псэ зыхалъхьа ӏуэхум темыкӏуэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Си ныбжьэгъухэ! Сэ сыфщӏыгъущ иджыри. Гъащӏэр пщӏэншэу зыми езмыта.